ku southern region zinthu zavuta kwambiri madzi aphulika m'mapiri osiyanasiyana komanso anthu ambiri amwalira zimene zikuchitika ku blantyre panopa zinachitikaponso mchaka cha 1994 mu nthawi imeneyo pa dziko lapansi panabwera anamondwe ovuta kwambiri kunali cyclone julita cyclone gerard cyclone nadia komanso cyclone john anamondwe onsewa anabwera chaka chimodzi cha 1994 ndipo anawononga kwambiri kumalawi kuno mwachitsanzo cyclone nadia anavutitsa mpaka na kupha anthu angapo m'maboma a nsanje chikwawa mulanje komanso zomba anthu ambiri akamaona anamondwe komanso kumva mayina awo amakhala odabwa kunena kuti kodi mayina amene amaperekedwa kwa anamondwe amenewa amachokera kutiko nanga amene amapereka ndi ndani mwachitsanzo apapa tikunena za cyclone freddy amene akuvutitsa ku blantyre ndi madera ambiri aku chigawo chakumwera ndafotokozanso kunena kuti 1994 dziko lapansi linaona anamondwe ovuta kwambiri monga ngati cyclone julita cyclone gerard cyclone john komanso cyclone nadia ndiyebe ambiri amakhala odabwa kuti kodi mayina amene amaperekedwa kwa anamondwe amenewa amene amapereka ndi ndani chifukwa kuyambira kalekale mphepo yoopsa imati ikatuluka pa nyanja anthu aku philippines ankayitchula kuti typhoon ku america ankanena kuti hurricane komanso ku africa kuno tinkangoti cyclone pachichewa makolo athu ankangonena kuti napolo wam'mwamba timaona ngakhale masiku ano madzi akangophulika muphiri kapena mtsinje ukadzadza kwambiri anthu amanena kuti ndi napolo komanso nthawi zina zimatha kutheka kunena kuti mphepo ikubwera kwambiri mmwambamo anthu amanena kuti napolo ameneyo ndi wamphepo ee nthawi zambiri m- madzi aja akamaphulika kuchoka mphiri amagwetsa miyala ndiye miyala ija nthawi zina imalira nthawi imene ija ikamamenyana imalira ngati ng'oma ndiye mudzamva makolo athu akale amanena kuti amene ndi napolo mizimu ya makolo imayimba ng'oma pamene chinjoka chimadutsa pakati pa madzi zimene zijazo ndi zikhulupiriro za makolo athu koma zoona zake nzonena kuti amene uja amakhala namondwe amene amatchedwa kuti cyclone ndiyebe kuyambira kalekale mphepo yoopsa ikatuluka pa nyanja pamenepa inalibe dzina lenileni ku philippines amati this is typhoon ku america hurricane ku africa kuno tinkangonena kuti cyclone makolo athu napolo mu 1953 akatswiri a zanyengo pa dziko lonse lapansi anasintha plan ndi kuyamba kupereka mayina kwa anamondwe amenewa tiyerekeze mwana akabadwa nthawi zambiri timampasa dzina kuti iwe ndiwe john iwe ndiwe malita iwe ndiwe wakuti ndi cholinga choti timuzindikire mwana uja ngakhale agalu pakomo timapasa mayina kuti iwe ndi bruno iwe ndi swagi komanso ena otero ndiye poyambirira penipeni anamondwe amenewa analibe mayina enieni mu 1953 akatswiri a za nyengo anaona kuti ndi chabwino kuti anamondwe amenewa aziperekedwa mayina komatu mayina amenewa ankapereka achikazi komanso ankagwiritsa ntchito alphabet tiyerekeze namondwe atuluka mu january ndiye kuti amampasa dzina kukhala agnes wina akatuluka february adzampasa dzina kukhala betha akatulukanso wina ndiye kuti adzakhala cecilia dorothy kapena ellen Mayina amenewa amakhala achikazi komanso ankagwiritsa ntchito alphabet. Zimatha kuthekatu pa chaka chimodzi kutuluka anamondwe okwana 10 ndiye akatuluka woyamba amayuza alphabet A, wachiwiri alphabet B, kumapitabe C, D, E, F mpaka end ndi mmene amaperekera mayina amenewa. Amagwiritsa ntchito alphabet komanso mu 1953 imeneyo ankagwiritsa ntchito mayina okhaokha amene ali achikazi. tinamvapo za cyclone emily amene anadutsa ku zimbabwe komanso cyclone katrina wa ku america mayina onsewatu ankaperekedwa ndi akatswiri oona za nyengo amene mu 1953 anakhazikitsa lamulo lonena kuti ndi kwabwino kuti azipereka namondwe akatuluka azimpasa dzina lachikazi pofika 1970 bungwe lomenyera ufulu wa azimayi ku america linachita zionetsero zodana ndi pulani yopereka maina achikazi kwa anamondwe bungwe limeneli linkaona ngati ndi chipongwe chachikulu kwambiri kuti namondwe akatuluka pa nyanja mphepo yoopsa ikatuluka pa nyanja azimpatsa dzina lachikazi ndakuwuzani kale za cyclone emily amene anavutitsa ku zimbabwe komanso cyclone katrina wa ku america ndiye panali maina ambirimbiri achikazi amene amaperekedwa namondwe akatuluka bungwe limeneli linaona kuti sizoona kuti azipereka maina amenewa ndipo linachita zionetsero kupempha akatswiri oona zanyengo pa dziko lapansi kuti asinthe pulani imeneyi mchaka cha 1979 akatswiriwa anasintha ndikuyamba kupereka maina onse kwa anamondwe ndikanena kuti mayina onse ndikutanthauza kuti amatha kupereka dzina lachikazi komanso nthawi zina amapereka dzina lachimuna mphepo ikatuluka pa nyanja amatha kuipasa dzina kukhala john kapena mary kukhala willard kapena kukhalanso marita nthawi zina zimathanso kutheka kunena kuti pirate captain amene waona mphepo imeneyi amapereka dzina lake la nzake kapena la wokondedwa wake tikanena kuti pirate captain ndi munthu amene wachita discover mphepo imene ija pali anthu amene amayeza za meteorological department kuja amayeza ndithu amene aja amatchedwa kuti ma pirate captain ndiye akaona nya- mphepo ija kuti mphepo ikubwera ndiye uja ngati dzina lake lili john amatha kungopereka kuti cyclone john kapena mwina amatha kungoganiza kunena kuti okay paja mkazi wanga dzina lake ni mary amatha kunena kuti cyclone mary kapena mwina ali ndi nzake wina wake amakonda kumwa mowa dzina lake isaac atha kunenanso kuti cyclone isaac ndi mmenenso mayina amatha kubwerera koma nthawi zambiri amagwiritsa ntchito alphabet umutu ndi mmene mayina anamondwe amabwerera ndiye panopa kumalawi kuno tili ndi cyclone freddy iyeyu anabadwa pa 4 february mdziko la australia wakhala akuyenda kuchoka kumeneko mpakana anadzafika ku mozambique pa 19 february atafika kumeneko anaonongako ndithu kenaka anadzati zii osaonekanso after two weeks atasowa anatolerana ndikuyambanso kuyenda akatswiri a zanyengo anachenjeza kunena kuti cyclone freddy akhala akufika ku malawi kuno loweruka pa 11 march komanso akhala akudutsa ndithu madera osiyanasiyana kuphatikiza zomba mangochi machinga chiradzulu thyolo mulanje phalombe chikwawa nsanje ngakhalenso blantyre anachenjeza zimenezizi pofika pa 11 march anthu ndithu anaona mvula yamba mitambo yamba kukumana ku blantyre ngakhalenso mvula yambiri imamenya ndithu usiku wa pa 11 march iyeyo anafika ku malawi kuno makamaka ku chigawo chakumwera chonse ena afe timakhala ku blantyre kuno ndipo taziona zimene zikuchitika inali mphepo yosakhala bwino usiku wonse anthu osagona mwambamu ndithu mmalira ngati mukulira ngati chivomerezi koma ili mphepo zimene zinaoneseratu kunena kuti china chake chikhoza kutani chikhoza kuchitika pofika mamawa wa pa 12 march anthu aona zoopsa kwabasi ku phalombe madzi aphulika mphiri anthu ochokera kwa amfumu anyambalo akusowa pokhala pamene nyumba zawo zagumuka anthu akumalawi kuno ndanena kale kuti akaona madzi ataphulika mphiri amanena kuti napolo ndipo anthu akumeneko ku panopa akunena kuti napolo ngakhale mutamvera mma- munkhani zosiyanasiyana akunena kuti napolo waphulika kuphalombe koma zoona zake ndi zonena kuti madzi akachuluka mvula ija ikugwa kwambiri akhale kugwa for more than two days kuno ku blantyre ndiye ikamagwa choncho ija madzi aja amakumana ndi apansi apa mphiri muja amakhala madzi ndiye amakaphulika akaphulika anthu akumalawi kuno amanena kuti napolo ndi zimenenso zachitika kumeneko ku phalombe kupezeka kuti madzi aphulika mphiri anthu akwa mfumu nyambalo akusowa pokhala nyumba zawo zagumuka ndipo iwowa akunena kuti ameneyo ndi napolo kumangochi monkey bay asodzi atatu amwalira adakumana ndi cyclone freddy pakati pa nyanja iwowatu anapita kuwedza nsomba koma anachenjezedwa ndithu kunena kuti saturday kukhala chani kukhala mphepo yoopsa imene ikubwera kuchoka ku mozambique ndiye iwowa anapezeka kuti sanamvere anapita pa- pakati pa nyanja kukawedza nsomba ali pamenepo anakumana ndi mphepo imeneyi ikubwera ndiye inachita capsize bwato lawo lija mpakana onsewa tikunena pano asowa apolisi atsimikiza kuti anthu amenewa sanapezeke ndikunena pano asowa ndithu kusonyeza kuti cyclone freddy ameneyi anadutsa mwamphamvu kwambiri ndipo wawamiza kuthyolo kwachitikanso landslide miyala ndi madothi yagudubuzika kuchoka mphiri mpaka kutseka mseu uja wochoka kuthyolo kupita kumakhanga ku nsanje ndiyenso anthu akumeneko ku thyolo pamene anaona miyala ikugudubuka kuchoka mphiri ananenanso kuti ameneyu ndi napolo ndakuuzani kale kuti zikhulupiriro za anthu akumalawi kuno zimakhala zimenezo kumulanje ndi kunsanje nakonso kwavutiratu pamene nyumba za anthu zagumuka mukapita pa mkando kukambenje kaya ndikuti kumenekuja kuli mtsinje winawake umatchedwa thuchira unasefukira nkupezeka kuti kunyamula ndithu zokudya zinthu zosiyanasiyana ndithu ziweto zapita ndi madzi kumeneko moti anthu akusowa pokhala kuphiri la soche ku blantyre kwaphulika madzi amene akutchedwanso napolo nkhani yakusoche ndi yovuta kwambiri mu 2013 anthu amenewawa anachenjezedwa kuti achoke mphiri limeneli chifukwa oyezawa anayeza kunena kuti mmenemo muli madzi ambiri kwabasi komanso akuti pansi pa ntha- pa phiri limeneli pali chiphalaphala chimene chikuoneka kuti nthawi inake chidzaphulika kukhala ngati volcano anthu amenewa anachenjezedwa ndipo nthawi inayake anawapezera malo mbali ya kumachinjiri uku mukapita kumachinjiri mbali ya ku area 10 kumenekuja kuli malo enaake amatchedwa fete ndiye anthu amenewa anawauza aboma kuti asamuke apite kudera limenelo koma ena ndi ena ananyozera ndikumakhabe pompo 2013 ndikunenayi lerolo tikunena pano ndi 2023 madzi aphulika kumenekoko ndipo anthu ambiri amwalira kuchilobwe kwachitika zoopsa pamene madzi aphulika miyala kugudubuzika ndikukaphwasula nyumba nyumbatu za mapulani zokongola zagudubuzika ndithu miyala imagudubuka kuchoka m'phiri ndikumagumula nyumba zimenezozo anthu ambiri akokoloka ndi madzi chifukwa pamene miyala imeneyi imagudubuzika madzi nso amaphulika ndikumapita kumenekoko kumene kukukhala anthu ndipo anthu ambiri akokoloka kumenekoko ndipo mitembo yoposa 20 yapezeka kale kunapitatu kumeneku a malawi red cross society apolisi ambiri mwina mwaziona zimenezo pa social media mitembo ndithu imafukulidwa kupeza kuti amafukula amapeza kuti munthu wokufa ndi uyoyo anthu kumaona ndithu mitembo ikudutsa mu madzi madzi odzadza ndithu kumanyamula mitembo ya anthu kumapita kufika kumeneku atolankhani kumafunsa anthu kumanena kuti ayi apatu panali nyumba panali ana panali mayi ndi bambo onse apita ndi madzi asowa zimenezizi nzosakhala bwino mukapita ku ndilande madzi aphulika m'phiri anthu enanso amwalira ngakhale nyumba zambiri zaonongeka ku madera a zambia ndi safarao nyumba zoposa 6000 zagwa e zambiatu ndikanena kuti zambia sindikutanthauza kuti zambia yakunja yayi kundilande kuli dera lina limatchedwa zambia ndilande kuli madera ambiri kuli bagdad ili konko ngakhalenso madera ambiri akunja amapezeka kumeneku ndiye kuli dera lina kumeneku limatchedwa zambia komanso safarao kumeneko nyumba zoposa 6000 zagwa inu mukudziwa kuti nyumba zambiri zakumeneko amamangira njerwa kapena zidina zosawotcha ndiye ndi freddy wake ameneyi ndi chifukwa chake zinthu sizinathe bwino